Mazi Nnamdi Kanu made this broadcast many years ago when nothing is happening that time, no, like there is no katakata. But look at what is happening today. Now we have to trace back to the broadcast of Mazi Nnamdi Kanu concerning Okigwe. You can now understand why Okigwe is boiling. Any place ọbụla ị fụrụ ihe na-eme na-emesi ike mekarịa ka o si eme ebe ndị ọzọ. Biafrans enwere mineral resources dị ebe ahụ there is something I, I don't know how there is something attached to that crisis enwere a strong mineral resources dị not there Ọkaigwe so na one of the villages or one of the local governments nọ na Imo steeti nwere ezigbo mineral resources we have clay at Ezinnachi in Ọkaigwe why are you building house with block

ịma you know na anọ m na-ahụ your video and the last time ị kpọrọ m ị jụrụ m gbasara ihe na-eme na obodo unu nke bụ eziokwu Eh, because you chatted me online mụ na gị ekwuo gị ajụọ m sị na kedu otu o si emeghe n'obodo unu m agwa gị sị ọ ga-akara mma na i jiri anya gị eh, were ụkwụ bịa bịa hụrụ ihe na-emenụ ka ọ hapụ ịdị ka a na-akọrọ gị ya akọrọ nke bụ eziokwu nwekwana onye gbughe ibie ugbu a ị yọtalanụ ihe m sị m ajụọ o what is your foundings as in elee ihe ndị ị chọpụtachara so ọ wụ ihe na-eme n'obodo anyị obodo ala Akụ ji dịrị otu ọ dị today True eziokwu my brother first of all aha m wụ Ogbuanọ Cyracus Chibunna from Ụmụeke Gwamoriakụ nke dị n'Akụ Okigwe State aka CYRABOI Cyra Boy Awụ m the one and only musician e nwere n'ala Akụ egwu m nọ online all streaming platform you can go and stream on it so nwanne m according to question ị jụrụ m abatara m obodo anya mmiri gbaa m obi adịghị m mma in fact especially mgbe m lụrụ m ruru n'ụlọ nna m I was I was so much heartbroken to the extent I couldn't control my tears but I have to control it because I can't kill myself well etekiri m the risk batawa obodo a ka m bịa mee the investigation first of all akụkọ ọma nọgodi die because eche m na mgbe m na-abata a ga-akwụsị m n'ụzọ jụọ m hey kee ebe i si mee m nke a mee m nke a but I came into the village freely and I'm moving around freely I have nothing in mind so ndị a na-ekwukwanụ okwu ha wụkwanụ ụmụnna anyị onweghị onye nke m hụrụ around because ha ebi ha anaghị ebi n'ụlọ ndị mmadụ so a bịara gbaa ụlọ niile ọkụ mụ na-emezi my investigation na-ajụ villagers both the house owners a gbara ọkụ because emiti m ha while they were packing the zincs of their house that was burnt down so ha sị m na ọ wụhụ Gentle wụ their problem na ọ Nigerian terrorist army wụ their problem na ọ ha na-eme ha bịa ha agba ụlọ niile ọkụ even the last invading ha bịara na my village work community ha gbagburu one person a na-akpọ Ifeanyị Ifeanyị em, Anayọ Okorie Oko- Okorie Ewi ọ na-agba nta o si nta na-abata ha gbagbuo ya sị na ọ wụ informant so emere m the interview ha wee na-akọwara m na-asị m na ọ nwanne anyị nwoke the dss messenger aha ya wụ onyedikachi Egwuọnwụ na ọ ya wụ onye messenger dss nigeria terrorist na-eyuzu ya kpọrọ nigeria army terrorist fulani janjaweed eyinyere kakị ka ha na-abịa agba ụlọ anyị niile ọkụ they have set everywhere ablaze mere ọhịa ji too n'ala obodo anyị today ndị nne na nna anyị agbafe isi go njụọ ha ka ihe mekwa ndị nne na nna anyị ji agbafe isi ọ maka Gentle mere ha ji agba ọsọ ha sị Gentle ha ọ na-ahụkwanye ha anya na ahụ bi n'ime ọhịa na ọ wụ ndị army bịa na ha agbalaga maka ndụ ha ndị army bido gbawa ụlọ ha ọkụ so nwanne m ọ the experience m nwetakwara Um, concerning ihe ndị ọzọ a na-ebo our commander Mazi Gentle enwebeghị onye Mazi Gentle gburule n'obodo unu before kemgbe i si yọta ihe na-anụ Mazi Gentle na ala Akụ nwanne m nke bụ eziokwu eziokwu ejighị m mkpụrụ anya m abụọ hụ ya adị ndị obodo m na-agba njụ sị m na Mazi Gentle anaghị egbu onye aka ya dị ọcha na ọkwa ha nwa nọ village ugbu a na ha ọ nwụgo so my brother ndị Akụ ihe m na-achọ ikwu na oge erule mgbe unu ga-ebili baa n'ụlọ echiche ga mara ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụ mara onye wụrụ na problem ọ wụ Gentle wụ our problem ka anyị chụọ ihe anyị na-achụ ebe anyị kwesịrị ịchụ ya o nwekwana ihe e ji gidigidi gidigidi eme so n'ụbọchị nke taa ana m asị ka ndị Akụ mara na politics agaghị e-help anyị ndị Akụ kee ka unu si bazie n'ime politics otu a ka m jụọ unu before gị mee politics ọ ndị Fulani Janjaweed be in charge of the whole Nigeria before gị mee ihe politics they will pay you give you some huge amount of money for you to sabotage your brother for you to kill your brother before ha mara na ha ekweta na ị ma ihe na-arụ ka anyị use only our sense ka a hapụ iji anyị eme politics n'obodo a ndị politics o nwe ihe ha ga-ewetara anyị ka ezigbo ụlọ kwụ n'obodo anyị ndị ka kwụ akwụ ndị terrorist army agbago ya ọkụ ọ na-agba m anya mmiri ọ ya m na-asị ndị Igbo niile biko I'm calling on your attention Okigwe niile to come and look into this matter to know that the problem our, of our people is army terrorists which was brought by our brother Onyedikachi Egwuọnwụ, a Fulani messenger, ordinary messenger. He has no rank. So, ọ ya na-eterrorize ala Okigwe ala Imo State Hope akwụgo ha ụgwọ ka ha were na-arụ ọrụ ọjọọ ebe ụmụnne ha nọ Ebekuodike akwụgo ha ụgwọ ọ ndị ha na ya na-arụkọcha ọrụ A ma m some of you are still listening to are still listening to Ebekuodike and the lies he has been spreading online. But this time, you people need to listen and know the truth. Ka ndụ were dịrị onye ọbụla ka udo dị. Na eziokwu na-eweta ọganihu n'obodo gidigidi gidigidi gboo gboo gboo na-eweta ọgba aghara n'obodo ndị Igbo ekene dịkwara unu udo dịrị unu ah, ya gaziere nwanne m Syria Boy ọ ka unu were na-ahụ ịghọta Biafra Liberation Army adịghị against anybody adịghị against any community as long as you are a real citizen of Biafra land we are not against you even if you are a foreigner it's not a tribal war ọ wụghị village fight any village feel na the Biafran war na ọ ka ha njọ n'ishi obodo ha ha ga-agbacha wa ọgba ọsọ ndị Akụ niile na-ethreaten our commander Mazi Gentle and ihe meghe our commander na anyị maghị ebe o shi apụtagha anyị maghị ebe ihe meghe our commander na shi emeghe anyị

ndị a ka ekele m unu ụwa niile na-awatch m ekele m unu ọ wụ ezigbo nwa afọ ala Akụ na-ekwu Ogbuanụ Chibunna Cyriacus aka Syria Boy the one and the only musician e nwere na Akụ egwu m dị online titled freedom so according to last video m mere m sịkwa na m ga-ewetakwuru unu new update about everything na-eme n'ime Akụ mkpamkpa edi ahụ ọnụ Onyedikachi Egwuọnwụ na-akpa with terrorist ndị e nyere kaki flag Fulani e yinyere kaki flag ya one of the ụlọ ha gbara ọkụ ya one of the ụlọ ha gbara ọkụ recently ha bịara war edi ahụ ọnụ wụ onye obodo anyị o gbugo anyị bụ ọ kpago a lot of mkpamkpa nke na-agba anyị anya mmiri lekwa ya i lee anya ị ga-ahụ na ụlọ niile n'ebe a gwụrụ agwụ it is finished he burnt down everywhere this is his community Akụ wụ community edi ahụ ọnụ mana ọ bịaziri turn is against his own community just because ego Hope binyere ya ka ọ were rụọ ndị nke ya sabo o were were ya kpọrọ Fulani terrorist e yinyere kaki were na-abịa emebisi everywhere i lee anya ihe a wụ one of onye a gbara ụlọ ya ọkụ m na-eme video a ugbu a na m meet ya m sị thank God na m bịakwara hụ ya ugbu a na so nna m mụwa batara village sị ka m bịa m investigate everything na-eme so m were sị ka m bịa megodi video a were kọwakwara mba ụwa na ndị Akụ niile ihe na-eme n'obodo anyị were gwakwa ha na mkpamkpa niile na arụ niile a na-akpa n'obodo a wụ edi ahụ ọnụ Onyedikachi Egwuọnwụ na ọ wụghịkwa commander Gentle na-akpa arụ niile a so m ji sị ka m jụtụgodi gị obere ajụjụ ka ị were kọwara ndị obodo mụ na gị ka o si adị ka anyị marakwa na onye na-akpa arụ niile a since a ihe a na-eme so ị ga-agwa m aha gị ka ị kọwara m onwe gị ah,
ụmụnne unu anwụla aha m oke esi kewe eziokwu nwa okere ekwezuo abatara nọ m n'ụlọ after m mechaa burial my mom m mere obere travel ka m shift gaa zuo ike ebe a ka m nọ a kpọọ m la phone na ụlọ anyị agbago ya ọkụ ma agbatute wee ọ wụrụzie that na Edi Ahụọnụ la ndị otu ya gbara ụlọ nna m ọkụ gbaa gbaa ma kitchen nne m gbaa ụlọ almost three building nọ la be ihu nna e- ezi nna m ha gbakọrọ ya ọkụ o nweghị one pin nke pụtara la ụlọ a ọmakwena ihe ama m ihe the young man ga-asị na ọ wụ ihe anyị mere ya amanị m ihe m mere ya ọ riri m agbago mbe ya ọkụ ka agbara mbe nna ya achụgakwanị m ya ọ dịkwana onye be anyị na-achụ ya but ọ bịazie were ndị Awụsa la ndị otu ibe ya were bịa tụtụrụ ụlọ nna m ụlọ m amaghị mgbe arụrụ alụbu nne m Edi Ahụọnụ bịa gbaa ya ọkụ la ndị otu ya ngwa nwanne m ya dịrị gị na mma o nwere ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị
So in this interview, the guy explained what he has already find out that is the information he has gotten from people whose house were destroyed.

ha sị Edi Ahụọnụ ka ha tiri picture ebe a wee gosi ya sị n'ọ Edi Ahụọnụ n'ọ Edi Ahụọnụ bụ onye na-e-use ndị army ndị DSS and some other eh, forces wee na-abata n'Akụ na-agbashi ụlọ ndị mmadụ ọkụ na-emebisie that is what this, this uh, Chibunna of a guy said here
lekwe aha ụlọ nke ọzọ nke a wụ the ụlọ ukwu nna m lekwe another one nke agbakwara ọzọ nke nọ n'azụ ya o nweghị any single house ọ hafụrụ anyị lego ụlọ my uncle my senior brother nke anọ n'ụlọ for long lee ihe Edi Ahụọnụ mere anyị ka anyị nwa wee bụrụ ndị ndị enweghị ụlọ were bụrụ eh, atụrụ atụrụ enweghị onye nche ama m ihe Edi Ahụọnụ sị ya mere anyị nwa mere ya lekwe ma gen ma gen nwanne m nwoke ma barrow ma fridge ihe ndị a niile aga m ekwuzi ma oche ma ụmụ ihe ndị motorcycle m my senior brother ihe niile agbakọrọ ya ọkụ even m na o nwere ihe dị important my brother ha dochara ma rọba ha dochara so nwanne m mụ na gị wụ onye Akụ so mụ achọkwa na ịjụ gị ajụjụ ọzọ ilele anyị ị nọgo hụ activities edi ahụ ọnụ n'obodo anyị so hụkwanị nke Gentle ihe m na-achọ ịjụ gị na-awụ since Gentle batara obodo ala Akụ kee ka i si hụta activities Gentle
Eh, my brother ikwu nke wụ eziokwu Gentle alịghị achụ onye alịghị achụ ya Gentle awụghị onye ọjọọ to my side ka mgbe m ma onye Gentle wụ o mebekwana m ihe ọjọọ anọbekwana m m bataja Akụ Gentle esendia ụmụaka ya sị chụghachi m azụ even m bata Akụ ana m efi arahụ ụra ọfụma but mgbe ọbụla m chetara edi ahụ ọnụ ụjọ abịa m agbafuo m n'obodo gbapụga nke wụ eziokwu nwanne m abatara m obodo anyị a hụ ka ọhịa si tochie ebe niile even ụlọ nna m agbara ya ọkụ obi adị m mma so mụ garịwa sị ka m mee investigation dịka m promisiri unu sị m ga-continue with fresh updates about what is going on in my community so ya ka m na-ewetara unu today wụ 25th August Monday so nwanne m ka m jụọ gị ọzọ because ahụrụ m na otu obodo anyị dị na ọhịa ọhịa awụ nke ọ dị before alọtara m o nweghị ndị nne m na-ahụ n'obodo o nweghị ndị nna m na-ahụ n'obodo kee ihe na-achụfu isi ndị nna ọ wụ Ifeanyị na ndị otu ya na-achụfu isi ndị nna anyị na ụmụnna anyị nọ na village ka ọ wụ ndị army na edi ahụ ọnụ otu ndị army ndị Fulani terrorist ọ kpọrọ ya bata n'obodo na-achụfu isi ha nwanne m ikwukwe nke wụ eziokwu lekwe ọ bụrụ Ifeanyị na-achụfụ anyị lee mansion a gbara ọkụ ọ bụrụ Ifeanyị na-achụfụ anyị ee ndị na-achụ anyị wụ ndị ndị ndị Boko Haram la ewetara anyị wụ edi ahụ ọnụ kpọ were la abịa because o nwena onye ha hụrụ ha ha ha la agbagbu onye ara agbagbu onye isi dị mma Hey. egbu nwata egbu okenye so mgbe ị nụziri na edi ahụ ọnụ shị ya mbịaje woo onye ọla agbafu ishi ya like ndị okenye o nwere ndị dị mkpa ndị nke ahụ adịghị o nwere ndị nke a kwọ la azụ were gbaa ọsọ my brother ikwu nke wụ eziokwu ihe ihe m na-ahụzi la obodo anyị a na-agba m anya mmiri obi adị m mma ihe nwanne anyị nwoke sị ya wụ edi ahụ ọnụ wee la aturnụzi Akụ as desert but no problem ihe o metere Jehova ga-akwụkwa ya ọrụ ya o ise ihe ọbụla onye rụ- rụtara Jehova ga-akwụ ya according to otu onye ahụ si wee rụ ya Every day this thing. Mhm.
so ebe m na-aga ugbu a na na another family another compound ka m gagosikwa unu another house agbakwara ọkụ by activities of edi ahụ ọnụ with ndị fulani so i lee anya ihe awụ another place agbara ọkụ ihe awụ another place agbara ọkụ ọ wụ edi ahụ ọnụ with fulani janjaweed fulani terrorist bụ ndị bịara gbaa ahịa ọkụ so without wasting time dịka m sị unu na m ga-ewetara unu update about the things na-eme na village anyị ihe awụkwa another building from another family edi ahụ ọnụ gbara ọkụ n'ime obodo anyị wụ Akụ ihe awụ ụlọ nna Friday mmadụ echochi nke dị n'ime ọdọmi akụ so ọ gbara ya ọkụ ka m gosikwa unu round ka unu hụ ka edi ahụ ọnụ si turn the condition of this family upside down ka ịhụ ya so ụmụnne m ndị na-anụ olu m ihe awụ ụlọ edi ahụ ọnụ gbara ọkụ lekwa sọsọ nke ọ hapụrụ ebe a lekwanị ndị nwe ụlọ a lekwa ụmụazị ya na nne ya with nna ya bi n'ụlọ a before a bịa gbaa ya ọkụ leezi ụmụ ko- ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ fọ ọzi ha wụ ndị bi n'ime ebe a lekwa ụdịka ebe ha bi because ha gbago main house ha ọkụ ọ wụ edi ahụ ọnụ ka m ga gosikwa unu ebe ọzọkwa edi ahụ ọnụ gbakwara ọkụ na my village wụ

ihe awụ condition Nigeria zoo Nigerian army dowere ala akụ ndị nna anyị niile agbafesichara ihe awụ ụlọ nke agbara ya ọkụ ụlọ nke agbara ya ọkụ with ndị niile nọ n'ime obodo agbafesichago because of activities Nigerian army with their messenger Onyedikachi egwu ọnwụ ka m gagosikwa unu ebe ọzọ fọrọ afọ ihe awụ condition o dosara obodo anyị everywhere wuzi ọhịa ọhịa ndị nne na ndị nna anyị agbafesido ka m gosikwa unu another house Nigeria Zoo gbara ọkụ with their messenger Onyedikachi egwu ọnwụ ewoo arịrị ụwa egbuo m m batara obodo m anya mmiri na-agba m ọkwa ịhụgo ya ụlọ mmadụ rụrụ most of us amaghị mgbe a rụrụ ụlọ a mana Nigeria terrorist Nigerian zoo army with their messenger Onyedikachi egwu ọnwụ gbara ebe a ọkụ unu ahụgo the condition o dowere this building onweghị onye ihe- ihe- ihe ọma adịghị mma onwekwana onye ihe ọjọọ dị mma onwekwana onye ma nke adịghị mma onwekwana onye ma nke adịghị njọ ndị ụwa achọrọ m ka unu jiri anya unu lee ma this kind action this kind activities o nwere ike ime ka obodo gaa n'ihu ọ na-eweghachi obodo azụ ka m gosikwa unu ebe ọzọ ihe awụkwa another building Nigeria Zoo Nigeria Terrorist Zoo gbara ọkụ ihe awụ another building zoo army gbara ọkụ with their messenger nakwa ya ndị akụ you people should leave Gentle alone Gentle is not your problem it's Nigeria army that is our problem their last invading in our community akụ this is what they did they burn down so many buildings ndị akụ unu hapụ gentle aka wụ gentle wụ na problem ndị akụ ama m mgbe ọ ga-erikọ unu mara anya mana ihe m na-asị wụ anybody na-eche echiche ịkpọbata ndị amị n'ala akụ again ka ha bịa biri ala akụ ga-eweli onye ahụ ndị ichie ga-eweli onye ahụ ọ ji ruo ihe ụmụ ụmụ ya ka m gagosikwa unu another house Nigeria terrorist army gbakwara ọkụ mmadụ onye isi ekele m gị ị mara onye nwa ọfụma awụ m afọ ala akụ gị ọ nwa afọ ala akụ biko jọs m chọrọ ịjụ gị ma nkenke ajụjụ ka ị mere m ya ọsịsọ wee biko ụlọ gị a gbara ọkụ like this kee ndị gbara ya ọkụ Ọ Nigeria Army. naijiria Army. ọ kwa ha gbara ya ọkụ Yes. kee ebe anyị nọ ya ugbu a Anyị nọ ụmụnnekwu ọdọm ọdọm dị n'ime ebe dị n'ime akụ Autonomous community. okay ana m ajụ gị since ị ma onye jentụ wụ jentụ o megidego gị

This is an old building from olden fashion those days. But this down, this house has been burnt down by Nigerian terrorist army, zoo country by with their messenger. Onyedikachi Egwuọnwụ edi ahụ ọnụ. Ọ mụ ọwụsira boy onye eziokwu anaghị m atọ ụjọ anaghị m esheke esheke at all. Mana ndị akụ ọ nwere ihe m chọrọ ịgwa unu ọgụ Biafra ọgụ freedom awụkwanụ ọgụ community. ihe a gbaga awụghị ọgụ kọmuniti all the whole ala igbo mana you people etekego personal because unu ka dị confused unu ka dị confused edi ahụ ọnụ onyedikachi egwuọnwụ na-confuse unu nwanne m udo dịrị gị ị mara onye nwa ọfụma ọ mụ ọwụsira boy nke na-akụ egwu n'ala obodo unu nwa nwanne m so asị m ka m jụọ gị ụlọ a gbara ọkụ kee ndị gbara ya ọkụ ka anyị mara ọ ndị zoo ndị amị terọrist ndị amị ndị fulani ọ kwa ha gbara ya ọkụ edi ahụ ọnụ onyedikachi egwuọnwụ ya kpọ amị bịa bịa gba ụlọ anyị ọkụ agbata ọ gbara ụlọ anyị ọkụ ọ gbara nke nwanne m ka ọkụ gba nke my father ọkụ gbakwa nke my my own ọkụ Hey! three houses na ha gbara ọkụ n'obodo ahụ tata amakwanụ ihe anyị mere ha anyị emegidekwanụ ha jọs ha emega ka ha chụpụcha anyị n'obodo so otu ka o si dị n'ọnụ ọtụ ihe m na-ekwu nke onye ọlele ekweta ihe ọjọọ ekweta ihe adịghị mma ihe ọjọọ ahụ ga-eturu icha ndị ọ ga-eji ihe ọma ọ ga-eji ala chere mmiri anyị azọga anyị azọga ihe ihe ọ wụ ihe anyị anyị na-azọ oke anyị unu na-emegide anyị unu atụghị nye anyị nracha anyị ngwa hafụ nụ anyị ka anyị la unu ekweta ihe ọzọ unu na jentụ nọzie na-emebisi all the whole prọpati anyị ala iyi mata ihe onye metara ọ ga-adịrị ya ma edi ahụ ọnụ onyedikachi nwanne anyị mekele eme ahịa ala ọ ga-eji ala chere mmiri nwanne m asị m ka m jụọ gị ọzọ because ana m eme investigate ka m mara ihe megala obodo anyị ka m mara ka a ga-esi mekwanụ ka ihe dị mma ka ihe na-agala ihu hụ na oke ọhịa dị n'obodo anyị abịala asị na na ndị obodo anyị ndị nne anyị na nna anyị gbafichiri agbafichi kee onye chụfụrụ ha n'obodo ọ jentụ chụfụrụ ha n'obodo ka ọ amị terọrist a na-abịa ebu ọnụ nke a wụ messenger Eh, dss yes, ọ- onye ochi ha ahụ. ọ ndị chụfechiri anyị n'obodo Okay. Yo, everybody. Nsogbu adịghị. Ihe gbasara ihe gbasara Jeko. ndị ụwa ndị akụ unu ahụla nụ ihe a wụ ụmụnne m na unu ndị mekwara interview kwa ka ha kọwakwa ihe a na-eme na akụ ka ha werekwe kọwakwara unu at least ha nọ n'ụlọ emitiri m ha na village a ha ma ka o si adị ha si ha si ebe ha gbagara ọsọ because of ndị army gbalata ka ha bịa hụ ụlọ ha ndị a gbara ọkụ thank God m meet ha here so ọ ka unu mara na onye ahụ gbukwere ka a gbara onye ahụ gburu ka a gbara ka a na-aga ndị akụ mụrụ m ndị igbo niile ụwa niile ihe a wụ another building ha gbara ọkụ ihe a wụ ụlọ nwanne nwoke samilov nwa onye a ma samilov na akụ a ihe a wụ ụlọ nwanne Tuma ihe a wụ ụlọ ya gbakwara ya ọkụ o nwere ihe ụlọ a mere ọ ka unu jiri anya unu hụkwa nke a na ka m kpọrọ unu gaa na be nna m ka unu hụ ka a si gbazaa be nna m ọkụ ka a gawanụ
investigating
ndị akụ mụrụ m igbo niile ihe a wụ ụlọ nna m ihe a wụ otu a si gbazaa ya ọkụ ọ wụghịkwa Gentle gbara ụlọ nna m ọkụ dịka m gwara unu na m na-eme with evidence that each one that I'm saying I will be proving my evidence here are my evidence ihe a wụ ụlọ nna m a gbara ya ọkụ nothing was brought out none of our property was brought out ugbu a o togo ọhịa ọ ka ndị akụ were mara na ọ wụghị Gentle wụ their problem ọ Nigerian terrorist army wụ ndị wụ their problem amam ihe ọzọ unu na-think amam ihe ọzọ unu chọrọ iche this is the right time for you guys to stand up and know the truth and follow the truth for betterment of our community and Igbo land as a whole. m sị unu na akụ unu mụrụ anya wee realize ya chee echiche mara na this young man a na-akpọ Onyedikachi Egwuọnwụ edi ahụ ọnụ egbugo anyị with his so-called DSS messenger ọ na-arụ were nwee the mind and the guts ịkpọrọ Nigeria Terrorist Army wee na-abịa agba obodo anyị ọkụ look at our com- our place ihe a wụ ụmụ eke egwu nke dị n'ime ime amoria akụ o nweghịzi onye bi ya anyị ọ ga-eji n'aka anyị rụọ ụlọ anyị a na-achụpụkwa onwe anyị n'ụlọ since onye a akpọrọ bụ terrorist army bịa n'obodo anyị obodo anyị dị mma amaghịzi m ka o jirizi ugbu a ma ndị nna anyị ma ndị nna anyị onye ọla gbafuo isiziere edi ahụ ọnụ with the his terrorist army ihe a wụ ụlọ nna m that na ụlọ nna m agbago ọkụ bido na-adazi ada ahịhịa na-eruzi n'ụlọ nna m ụlọ a amam mgbe a rụrụ ya ọ wụ aja ọcha you people will know that this nowadays anaghịzi eji mud block arụ ụlọ ọ zi foreign things but mgbe a rụrụ ụlọ a amụbeghị m that time mana a gbara ya ọkụ which means agaghị m ahụ ihe ọma m akpọ ya ihe ọjọọ o nwe ka m ga-esi hụ onye na-emebi obodo m asị na ọ gentle na-emebi obodo ndị akụ na igbo niile gentle is a good man ọ wụkwa gentle na-emebi obodo anyị ya dịrị unu na mma The buildings that were affected are much. Why is all these things happening in Akụ? All this destruction of ancestral homes, what exactly do they want the people to do? Onye a gbara obi ya ọkụ kedụ ihe ọ ga-emezi, ọ gazi ebe mmadụ ga-abụrụ tenant